Ọtụ ndị nwunye mmadụ na-atọkarịzịkwanụ bikonu na ife a na-adọzikwa ọtụ ndị nwunye mmadụ na nke ikpeazụ abụzikwa vaa vaa vaa a na-adọzikwa ya ka jenereta pass my neighbor hei ụmụ nwoke wee tinye iji ụtụ amụ atụwusi ndị nwunye mmadụ na ọ nya akakwazi mma ọ na-abụ na ndị nwunye mmadụ na-agbakwazi mmiri ka ọ n'ofe akakwazi ụmụ agbọghọ eti mgbu ọtụ hei nke bụzi na ife a na-eso ọhụ fa na nke ikpeazụ abụzikwa sewa sewa ee e jide ya na-adọ ya vaa vaa vaa bịakwanụ ka unu nụrụ ka e si wee jide nwoke a na-akpọ Ịma ebe o jidere nwunye mmadụ wee na-agba ya i che na mmadụ bụ ewu hei na nke kachazikwa nke bụ na ife ala nya bụ nwaanyị ghee hee ala nke anụnwa ghee osịrị patị ka ogene e chekwa na a sị na ụmụ nwoke na-aṅụ ala ikpu a na-ede e wee lawa ọchụ ala nke anụnwa otu na ala nwa na-agha da aṅụ ikpu ewee na-ede maka na ala nke a ghee amaghị na osịrị patị ka sịrị patị kakwa nke a mma ha na ịfụ ala nke anụnwa ghee ọta na ana nke a ka a na-akpọ tee nke a tapịa ga atapịa ọ nya ka Ịma ji eburu na-aṅụ ee eh, ala nwunye mmadụ ka ịma ji eburu na-aṅụ na-aṅụ ewee na-etiri ya mgbu ọchụ ewee jidebe ebe fa naabọ na-agba i che na mmadụ bụ ewu hei nke bụ na ndị ole obodo ya eh, wee gbakọjuo ebe unu na-afụ maka na fa naabọ eyihozikwa akwa elu n'ahụ ma na e yibe fa sọsọ nke ana n'ahụ maka nya bụ ife na-emekwa na Ebonyi steeti n'ụzọ Abakeleke e wee jide ịma wee kụpịa ife na-ekweri ya egwu ọbara wee ju ịma n'ahụ e wee na-ajụ ịma ị lala ọchụ nwaanyị nọ na di ka ọ na ị lahụ ịma afọzikwa ọnụ o ji ekwu okwu e wee kụrụ egwu wee so fa n'azụ ụfọdụ ndị nne nwaanyị na-edifendị nke nwaanyị chịrị obi akwa ka a chị ya ka ọ marụ ụmụ nwoke na-akụ ya na-akụ ya ụfọdụ sị sị kụwe ya ndị nne nwaanyị na-ebe ahụ ekwetaghị ka a kụwe nke nwaanyị a na-azọ nke nwaanyị etiekwo nke nwaanyị ụdịka ife e tiri ịma unu fụ azụ ịma ee hei e ji ịtarị na nkụrụ nkụrụ wee wụ ya ahụ amakwa na nwoke a nọ ya anakwa nya bụ ije maka na azụ ya niile abụzịsịa akpụ akpụ isi ya niile mmee mmee ọbara na-agụsisi ya n'ahụ wee na-eficha amahọ na a tụkwuru ya ife n'afọ ị fụ nwoke a ife a kụrụ ya ee hei fa akụpụkwa nwoke a elepụ iti bunata amakwa na ọ dụghị ife anụnwa na ọ ka ya-ejekwa n'ọtụ ndị nwunye mmadụ ọzọ hei ọ nakwa ije a ee ọ fụ ọchụ nwunye mmadụ ọ na-agba i nyegodi ya for free ọ na-agba o nwere ike ịkwụ aja yipụsịrị pati ya ebe ọ na-agba ọsọ hei maka na ife ndị a merie e emere ya echefu echefu unu ma na o nwere apa a na-akpọ echefu echefu mgbe ọbụla ị fụrụ nya bụ apa i wee cheta ife mere na 1970 ụdịka ife anụnwa ka e mere ịma n'ahụ nke nwaanyị ịfụgharị ọ ka na-achagharị anya na-ete ife na ana na-atụchasị aka ya a na-asị ya wenyite ihu ya enu ọ na-ekpuchi ihu ya fetiekwa nke nwaanyị ọ dị ka ife etiri ịma ịma bụ onye bunara ya bụ ọchụ ya na nke nwaanyị jela hei ndị mmadụ na-ajụzi onye ma ebe fa ladebe before e jide fa na fa anyụgokwa before aka na abụ wee gbarụ fa otu aka maka ha na-akọwa na ọ dụkwa ka ebe fa na-eti mkpu ọchụ ka a nụ wee jide fa amakwọ nọ na mbụbọ ka fa na-ala ka ọ na-abụ nọọ ịma aja lu be di nke nwaanyị wee nọrụ n'elu akwa nwoke ibe ya wee na-etiwarị nwunye hei ọ dụkwa ka a tị na ọhụta akavalawa na na-edebu fa ede na o tegori ma na-abịa wee na-ekwogwarị ọchụ nwaanyị mmadụ nwoke nwe ụlọ wee debiri fa wee nwụ fa kachi m bikonu ka m jụọnụ ọ na-abụ gịnị butezi na nwaanyị na-anụ di ya akpọbata nwoke n'ụlọ ebe ya na di ya ebi a na-alarị ya ọchụ ọ na di ya amaghị ala ka ọ na di ya amaghị ebe ọ ya-emetụ nwunye ya aka o tie mkpu ọchụ gbagharị ya mmiri nyụgharị ya mmiri n'ana a na-eji ala ọchụ ka ọ na na ya bụ nwoke amaghị ala ka ọ na ego ka ọ ha enye nwunye ya kedụzi ife ya-eme nwunye i jee buru nwoke ọzọ ọ na-alarị ya ọchụ hei ị bụrụkwa nwoke na-anụ nwaanyị ọ bụrụ na nwunye ya na-anọ n'ụlọ jekwa chọọ business ị ya-ebidori ya ọ kwa ịnọ n'ụlọ anụnwa na ego adịghị fa n'aka na-emekwa ụfọdụ fa na-ene nwoke anya n'ihu hei jekwa chọọ business ị ya-ebidori ya ka ọ dịkwa busy na-enyere onwe ya aka na-afụ ego o ji egoru ụmụ urughuru ife o needịrị ọ bụrụ na onye kagoro ya o goru ọ bụrụ iti i gori ya o je goru ọ bụrụ akwa ụmụ nwaanyị ibe ya na-eyi i gori ya o goru ọ bụrụ chuma osiri pati o goru mana nke idebe fa n'ụlọ anụnwa ị ha enye fa ego ị ma ha ala fa ọchụ o nwe nke ị patịta nekwa ka ụmụ nwoke ọzọ dọrọ nwunye vavava nekwa ka e ji ụtụ amụ wee tụrie nwunye gị iti hei jekwa chọọ ife ị ya-ebidoro nwunye ị ka dụdụ ndụ ọ ka na-akpọbata nwoke na-ala imagine na ọ bụzi na ị nwụrụ anwụ atọ ọnụ be gị i che na mmadụ bụ ewu e welụ be gị na-agbalịzi i che na mmadụ bụ ewu na-alazi alapụ uti bụ n'ala onye nwe fa o nwezi ike nwoke a na-atị na ị na-ala nwaanyị ajadu na ya atụ ụjọ di ya ya-eti n'inyi kunyi ọga nekwa onwe gị anya kịta ị dị ndụ rikwa ife gụrụ mekwa ife gụrụ nekwa mgbe ị dị ndụ ka nwunye i jidere ọchụ na-etewati were ya na-eke ndị mmadụ a na-atụrụ ya ụtụ amụ imagine na ị nwụzie hei okotorigba be gị atọ ọnụ i che na mmadụ bụ ewu ọgwọ nke nna oti ka m wetara unu na ị chọọ ịnene nya bụ